ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị iwere asụsụ na omenala igbo ofu onye na-akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gwara ha jụụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị chimezie victor okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede igbo gaa were were marakwa na nwa nduru na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gazie n'ime ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a ndị ala anyị bụ ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ekele m unu ọkọ akụkọ bụ Maazị Chimezie Okorochukwu onye isi ala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari ekwuola na mmemme ncheta nnwere onwe nke ala Naịjirịa nke afọ a ga-abụ aka ruru nwa ogbenye maka ihi na a naghị akpụ agbọ n'ọnụ afụ ọkụ. Onyeisiala Buhari bụ nwaanyị na-ere ogiri bụ sọ naanị onye maara ijiji anya kpọrọ na ihe mere ede o ji bee nwịm. Sọ ya maara ihe mere mmọnwụ ewu na ọkụkọ zukọrọ ọnụ ilere jiri chọọ ịda ala mgbe a chọrọ ka o gosi ọhaneze aka mgba ya. odeakwụkwọ nke ọchịchị ala Naịjirịa bụ injinia Babachir Lawal gbara ama a na ụlọ ọrụ ya dị n'Abuja ọ gara n'ihu wee kwuo na onye isi ala ndị isi na-agara ala Naịjirịa ozi ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị nwere agba bụ ndị ga-esoro onye isi ala tụọ ndụ ha mmanụ na nnukwu mmemme a ndị na-ahụ maka mmụta nke ndị okenye na ndị na-etolite etolite n'ala Naịjirịa ekwuola na ihe karịrị nde mmadụ iri na otu n'ala Naịjirịa anọzighị n'ụlọ akwụkwọ onye isi nhazi nke agụmakwụkwọ bụ prọfesọ Abba Abubakar Haladu mere nchọpụta a mgbe o jere ileta onye isi ọchịchị obodo Abia bụ Okezie Ikpeazụ Prọfesọ Haladu kelere onyeisi ọchịchị obodo Abia maka mgbalị ya iji hụ na o kpochapụrụ itibọlịbọ n'ọchịchị ya ma mee ka agụmakwụkwọ bụrụ ọkụ gbara ịkpa. O kpupukwara ndị ụlọ akwụkwọ sekọndịrị na mahadum Uturu nọ n'Abia steeti okpu maka ike ha kpara n'ịgafe n'ule nke WAEC na ule akwụkwọ nke mmụta iwu ọchịchị obodo Anambra ahọpụtala onye isi ndị uwe ojii ọhụrụ bụ maazị Sam Ebichile Okaula iji mee ka ndị ntọ mmadụ ndị abalị dị egwu ndị otu nzuzo ndị Fulani na-achị nama na ndị ji ịkwafu ọbara mmadụ mere aka ọrụ bụrụ azụ mmiri tawọrọ oke anụnụ a bụ maazị Okaula kelere onye isi ọchịchị obodo Anambra bụ Chief Willie Obiano ma kwee nkwa na ndị mgba okpuru ndị soro mmụọ gbuo mmadụ ma soro mmadụ jee akwa na ndị arụrụ ala jiri abalị mere ehihie ga-abụ ajọ anụmanụ dara olulu ụmụ mmadụ jiri iwe na ọnụma kpogide aja wee sị na ya ga-eji mmụta ya amamihe zuru oke na nghọta pụrụ iche ya nwere n'ọrụ ndị uwe ojii wee mee obodo Anambra ka ọ bụrụ okporo ụzọ jụrụ oyi nke ụmụ nnụnụ jiri mere ama egwuregwu n'ọnọdụ iweta udo onye isi ọchịchị obodo Imo bụ Owelle Rochas Okorocha ejirila ụgbọala atọ ọhụrụ na otu nde naira wee meere ụmụafọ Imo atọ turu ugo nke ọlaedo na egwuregwu mba ụwa dị iche iche nke ndị ngwọrọ na ndị nwere otu ụkwụ ma ọ bụ ndị ọrịa mere ka ha ghara izu oke ma ọ bụ paralympic n'asụsụ bekee afọ ọma onye isi imo okorocha sịrị na onyinye ụgbọala na ego a bụ iji mee ka o doo ndị a anya roland ezuruike ndidi nwosu na josephine orji na ha abụghị sọ naanị ọkụ na-etiri obodo imo kama na ha bụ ugo ndị Imo ji eje mba ọ gara n'ihu wee kwuo na ihe ọma ọbụla ga-eme ala Naijiria abụrụ akwaa akwụrụ aghaghị isi n'ọchịchị obodo Imo wee pụta ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ụbọchị taa jidekwa ka i ji mgbe nta ka anyị chụọ nụ na owere nchi mgbe onye ohi ga-akwa nna ya nwụrụ anwụ ka anyị gaa nụ chọọ ihe anyị furu efu asụsụ na omenala Igbo ga-adị

ezi nwanne m biko ewela iwe ka m jụọ gị i were asụsụ na omenala igbo fanye n'akpa azụ ma na-eri okwu bekee ka ji ọcha biko were asụsụ na omenala igbo gwara ajụ kọwara ndị enyi gị ikwu na ibe ka ha sonye n'ibuli asụsụ na omenala igbo elu site n'ime ka asụsụ igbo bụ olu ala anyị ghara ịnwụ anwụ ma zụtakwa akwụkwọ ọma ndị a nke maazị chimezie victor okorochukwu dere iji mee ka mmụta asụsụ na edemede igbo gaa were were marakwa na nwa nduru na-eri nri okporo ụzọ anya uhie anaghị akọ ya maka onye mara izu ọ kaa nka gaziere n'ịntanetị ka i denye www.igbonetwork.com ọzọkwa www.igbonetwork.com ị ga-ahụ akwụkwọ ọma ndị a